Hello agus fáilte go hAoine na Seansálaithe. Más maith leat seans a bhfáil tú ghlac iad ar na Seansálaithe. Is mise Hugh Mac Giolla Chearra agus tá mise ag seasamh taobh amuigh don Pink Pony Club mar nach bhfuair mé aon ticéidí le haghaidh Chappell Roan. an tseachtain seo agus níl aon éad orm, geallaim daoibh. Ach ar a laghad, tá mé anseo le mo chuid comhleacaithe, le mo chuid cairde, ar dtús báire, tá mé anseo le Áine Mhaoir. Áine, caidé mar atá tú? Tá mé marbh tuirseach mar a chuir James brú orainn taifead ag leath i ndiaidh a seacht ar maidin. Brú! Tá mé anseo ag ól mo mo coffee amach as cupán Mara duit, no ní product placement é seo, tá mé just. ag baint sult as mo iced coffee.
Yeah, it's just, I'm just chomh cleachtaithe leis. Tá, it's just, it's just an ru-, it's just an rud amháin atá mé ag iarraidh a dhéanamh ag an am seo ar maidin. Agus ag caint faoin rud amháin atá mé ag iarraidh a dhéanamh ag an am seo ar maidin, tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta. James, caidé mar atá tú? Go raibh maith agat, I'd say gur tú an t-aon duine atá ag iarraidh mé a dhéanamh ag an t-am seo ar maidin. Heyo! Umm, ní chuir mé aon brú ar half seven ar maidin. Thug mé time slots. agus we agreed at half seven. There was no brú involved, ní bhíonn ariamh aon brú. No. It's all at our own discretion.
Ar fad. Other than that, yeah, grand. Bhí post nua tosaithe agam. I think bhí orm fucking chúig rang a mhúineadh. So that was five hours of me just splurging shite ar daoine. Like, so tá an todhchaí fucked. Tá súil agam nach bhfuil bainisteoir ar bith leat ag éisteacht leis seo.
Níor fiú smaoineamh. Come on. I was going to say, deamhan níor smaoinigh sé seo. Well, I mean, tá tú breá cleachtaithe though le bheith ag splurgeáil though de bharr ar an podcast. Tá tú, like, anois, tá tú, b'fhéidir, like, dá bhfuair tú an post seo trí bhliain ó shoin ní bheadh tú chomh maith ag caint shite, but anois, de bharr ar an, ar an, ar an oiliúint agus an traenáil a bhfuair tú linne, b'fhéidir go bhfuil tú níos fearr, yeah. Tá iontach, yeah.

Bean amháin ag chat is bheith thart, not me bitch, a dúirt Chappell Roan ag na VMAs nuair a bhí daoine ag scairtigh uirthi but bhí sí i mBaile Átha Cliath ar an Máirt agus bhí, cé gur nach raibh aon ticéid ag aon duine, tháinig mé ar mo scéaltaí agus mo TikTok, feicinn achan darna físeán bhí sé angle difriúil do Chappell Roan istoigh sa san Olympia. An raibh an raibh an taithí céanna agaibhse nuair a bhí nuair a d'oscail sibh TikTok nó Instagram? B'fhéidir go bhfuil muid ar thaobhannaí iontach different ó TikTok agus Instagram! Mar a dúirt mé is leath i ndiaidh a seacht ar maidin atá ann so ní raibh deis agam amharc ar Instagram ar maidin ach feicim na influencers ann like chonaic mé tá PJ Kirby anseo an oh yeah cúpla duine aitheanta I suppose chonaic mé a bhí ann. Jenna Sin é, Ortega.
really. Bhí Chonaic Jenna mé go Ortega Jenna ann. Ortega ann. Sin an dara ceolchoirm anois go bhfuil sí i ndiaidh goil chuige in Éirinn mar bhí sí ag Nelly Furtado i Forbidden Fruit chomh maith. But tá sí ag taifead anseo, nach bhfuil? Tá, tá sí ag obair ar scannán, níl cuimhne agam cén scannán. Sílim go bhfuil sé like Young Frankenstein nó mar sin. No, No, tá actually, you know. Wednesday.
Wednesday á thaifead aige. Wednesday, sin 42, aici. yeah.
Yeah. Bhí. Cé go friggin fágadh sí na ticéid go na hÉireannaigh, ha? Fágadh ticéad go na fucking Éireannaigh go raibh sí fheiceáil. Go breathnú uirthi thall i fucking Meiriceá sin. Tá sibhse ag iarraidh bheith ag an gceolchoirm seo? Yeah, obviously.
Bhuel, mise obviously um because is fair is breá liom achan uile ceolchoirm whatever. Um bhí mé so an an rud le like le Chappell Roan whatever like bhí bhí tamall ann I think like cúpla mí ann nuair nuair a mhol daoine í domh whatever and I was like ok right éistfidh mé léi whatever d'éist mé leis an album I was like that's pretty good like bhí sin ceart go leor or whatever and I think bhí mé like really excited faoi and then dipeáil sé anois and I just níor chuaigh mé ar ais le éisteacht léi and then um then bhí tháinig an gig suas whatever and then I think mar gheall go raibh sé chomh deacair le ticéidí a fháil

mental. Like chuaigh mise síos inné, bhí cara liom ag ciúáil ó like an trí a chlog le bheith ann agus em chuaigh mé síos i rith an lá agus bhí like póstaeirí a bhí déanta ag daoine timpeall ar an Olympia agus like daoine ag seasamh le signs being like ag ag lorg ticéadaí le fháil isteach like Sin an rud, tá sí i bhfad ró-mhór don Olympia anois, nach bhfuil? Tá, but tarlaíonn seo i gcónaí nuair a dhéanann siad gigeannaí níos lú agus tá siad like is deise like bhí an ceann is cáiliúil ná a bhí in Éirinn ná bhí Lady Gaga sa Marquee i gCorcaigh like i 2009

Ó, ó is upgrade mór go leor é sin mar tá an Academy go bídeach.
Yeah. Tháinig, bhí Lizzo san Academy thar fán am bhí sí ag éirí mór fosta.
Bhí Ed Sheeran sa Róisín Dubh fá choinne €6. Oh my God. Agus é, agus é ag éirí cáiliúil. Now, many moons ago but. Nach bhfuil sé cool like a bheith ag na ceolchoirm sin roimh a bhíonn siad absolutely huge though, um. Yeah.
Is that Yeah, as even a the rá, ceann seo bhí like mise ann ag an dtús. yeah even the ceann seo like aréir like bheadh sé sin really cool like obviously tá sin i bhfad níos fearr ná dá bheadh sí sa 3Arena nó Yeah.
san Aviva nó cin nó tá tú ag fáil experience espéis i bhfad níos like intimate is í agus tá sé Yeah. i bhfad níos deise like mar ceolchoirm like but Well, it's like Yeah. anuraidh, like bhí Noah Kahan istigh sa National Stadium Like sin like míle cúig céad duine ceapaim agus ansin like trí mhí ina dhiaidh sin bhí sé ag bhí sé suas sa Three Arena. Ok so dúirt tú i National Stadium? Yeah as in like an áit a mbíonn boxing like i mBaile Átha Cliath.
Oh my God ok bhuel Agus tá sé in ann headlining a dhéanamh ar fhéile is mó sa tír s'againne. Chonaic mise ads ar TikTok

Ha? Oh yeah. Bhuel cén uair a bhfuil siad sin ag dul ar díol? Bhfuil siad ar díol inniu? Inniu. Inniu. Oh my God. Go dtí agus cén uair a mbeidh sí ar stáitse ar ar?
Eh, July, ceapaim. No. Chonaic mé cheana í ag uh, Electric Picnic agus bhí sé go maith, but ní gá dom í a fheiceáil arís, if you get me.

Oh my God, James! My God. Tá ort, tá ort ceann amháin a roghnú anois. This is, Áí fiú, níl this, a I have sam. reason. Sin Go on. ródheacair le maidin man.
Gun to your head anois, cé, cé a roghnóidh, cé a roghnófá? Ó, tar éis na VMAs is rudaí. I think go gcaithfidh mé dul le Sabrina Carpenter. Listen.

But tá sé just, bhí sé just chomh costasach agus anois tá mé just completely bankrupt anois. Tá ceolchoirmeacha just i bhfad níos i bhfad róchostasach anois. It's just, yeah. Tá do chaitheamh aimsire ag éirí just ródhaor anois, it's not fair. Tá! It really is! Tá sé cosúil le bheith i do golfer nó rud éigin.

Ach hot take níl like suim dá laghad agam dul chuig ceolchoirm Chappell Roan or like. Really?
No, sílim go bhfuil sí ró oversaturated agus go bhfuil amhrán s'aici cloiste agam an iomarca uair. Achan uair a chuirim an raidió ar siúl cloisim sin agus tá mé tinn de faoin am seo. Agus. Ní shílim, mar sílim gur phléigh muid seo cúpla seachtain, ní maith léi féin an go bhfuil sí cáiliúil anois. Yeah. So just ní shamhlóinn go mbeadh like na vibes is fearr ag teacht uaithi is í beo ar stáitse, níl fhios agam. I don't know, chonaic mise na físeáin agus like it's like a proper like show or whatever. I think okay. it tá sé ar nós like an support act a mbíonn aici, it's not banna ceol, it's um, drag queens. I mean like oh gas le haghaidh so then bíonn like you know like déanann siad like drag show iomlán whatever le haghaidh an support agus amharcann sé gas agus ansin tá like na mílte like outfit changes agus like you know like um soilse agus fucking like um damhsa agus rudaí mar sin like choreographies whatever i rith an seó.

Gach uair is ní gá dom í a chloisteáil, it's all good. Gach uair a bhfuil mise ná Sabrina a bheith i mo chluais, it's all ok. James ag amharc ar na VMAs on mute. Just like go hiomlán. Cén t-amhrán atá aici arís? Ag cur aghaidh s'aige os comhair an alien sin a bhí. Pógadh an scáileáin.
In fairness though, bheadh mise bailí ag, bheadh mise bailí ag Chappell Roan dá mbeadh an ticéad ann.

You know nuair a mhoillíonn sé síos. Oh oh good luck babe. Oh good luck babe. Tá sé actually kind of cosúil le go bhfuil tú ag fáil bháis or something nuair a mhoillíonn sé síos. It's like is this what it feels like to die?
No, is maith liomsa because it's it's kind of it's it's sad vibes. It's triggering ar dhóigh éigin, I don't know. Tá sé sad vibes in fairness. But em I will say bhí bhí bhí taithí mar sin agamsa san Olympia chonaic mise Fred again istigh ansin like em an bliain gur gur phléasc sé em agus fuair mé an ticket like ar an lá and it was díreach an rud céanna where it was like the tension agus like raibh tú in ann ticket a fháil whatever agus fuair mé glaoch like ó strainséir like b'fhéidir like chuig like like uair roimh an gig being like Tá ticéad agam duit like más mian leat gabháil. Like chuir sé chuir sé FaceTime call chugam to be like I'm not a bot um like bhfuil tú ag bhfuil tú ag iarraidh gabháil ag an gig and um I was like yeah absolutely um so I so I tuigim an an fáth go raibh daoine ag iarraidh like like the demand was so high or whatever because especially nuair nach bhfuil seo tú in ann iad a fháil do you know. Tá daoine ag iarraidh

Just láithreach chuir siad videos in airde ag rá look don't at me like tuigim go mbeidh tú crosta faoi seo. Bhí cúpla duine agus chuir siad in airde é because i ndiaidh an I suppose bulaíocht a fuair cuid acu maidir le Coldplay. Bhí orthu just a chur amach ansin sula bhfacaigh daoine iad ag an gceolchoirm it was like here's my Now by the way tá seo ag tarlú glac leis and shut up. Ach cén chaoi a mbeadh a fhios acu an difríocht idir. Cén chaoi a mbeadh a fhios acu an difriocht idir go bhfuair siad saor in aisce agus má bhí siad ag ciúáil agus iad a cheannacht? sé sórt soiléir nuair atá grúpa mór acu agus de ghnáth cuireann siad le chéile iad agus bheadh siad ag cur in airde moll mór stuff le margaíocht a dhéanamh ar an ócáid nuair tá siad ann and seans go mbuailfeadh siad leithí ndéan na himeachta and just bí I don't know bíonn fhios agat bíonn siad ag tagáil leathanaigh faoi leith and

Tá comhlacht agat má tá ticéad agat agus má tá deis agat a thabhairt go aon duine amach as na daoine atá ráite agat, I think go dtabharfadh tú go Jenna Ortega, I think gurb in é, gurb in í is mó a gheobhadh poiblíocht duit so, it's like in fairness. Ach ní raibh sé I suppose subtle ar chor ar bith, bhí sí i gceann na box seats ach ní raibh mórán daoine léi. So má tá mé thart bheith you know under the radar is i bhfolach. Níl tú dul a bheith má tá má shuíonn tú ansin tá seans níos fearr agat má théann tú isteach sa slua agus caipín a chur ort. Like bhí sé an-soiléir gur ise a bhí ann.
Tarlaíonn sin go minic though like san Olympia tá tá na suíocháin sin chomh feiceálach is féidir le achan duine iad a fheiceáil. Agus tá's agamsa seo mar gur shuigh mise istigh sna suíocháin sin le haghaidh Shane Todd Ehm fuair mé ticéidí leis an obair agus ní raibh a fhios agamsa go raibh siad chun a bheith istigh sa bocsa agus just dúirt siad yeah Ooh. what do you call it ar mhaith leat ehm teacht ag an gig and I was like yeah absolutely whatever like ní hé mé ag agallamh a dhéanamh leis tá Joe agus ehm shuigh mise istigh sa bocsa agus feckin' an méid téacsannaí a bhfuair mé ó mo chuid cairde like a bhí ansin fosta because literally thig le achan duine tú a fheiceáil and it was like literally a- the- the- and the slagging a bhfaighfeá, how's your majesty, looking down on your pa-, do you know, like. Níl cead agat rud ar bith deas a bheith agat sa tír seo. No! And- and but an rud is measa, and I really, I'm- I'm, tá an fear agam anois ag smaointiú ar seo anois, but like, for- so fuair mé text ó like mo chuid cairde agus bhí siad ag suí like eh, sna stalls san Olympia agus d'amharc mé síos like chun iad a fheiceáil or whatever agus nuair- nuair a chonaic mé iad, thosaigh mé ag déanamh like the

fair, breathnaíonn tú suas ann is feicfidh tú í. Yeah. Ach like dá shiúlfadh sí amach taobh amuigh, an aithneodh tú í like straight away. Umm, I probably, Bhuel, ní, sí ní an-bheag atáim sa, yeah, tá sí go bhfuil. agus mm, I don't know. D'fhéadfadh sí siúl thairis muid sa street anois i, inniu, i, i mBaile Átha Cliath agus ní bheadh fucking clue agam. See, an rud liomsa is that I don't think go mbeinn ag súil le í a fheiceáil. and I think it would be almost like a, oh amharcann an bhean sin cosúil le your one from from Wednesday. Tá sí literally ag caitheamh éadaí a amharcann cosúil le Wednesday. Yeah. Like, sí ag caitheamh léine bhán and then geansaí dorcha thairis. But bhí sí ag déanamh iarracht sort dul i bhfolach, tá sí ar chúl ceann de na pillars giota beag. but tá daoine just ag zúmáil isteach sa Seanad. No, ní féidir, ní, ní féidir a bheith like ag hideáil whatever. Like nuair, nuair tá tú istigh sa bhocsa like tá a fhios ag achan duine go bhfuil tú istigh sa bhocsa. Um, like tá cuimhne agam bhí um, bhí Tilda Swinton, uh, tá a fhios agat an t-aisteoir sin um, as Albain, bhí sise agus um, oh feck, cé bhí ann? But bhí siadsan ag Young Fathers insan Olympia um, blianta ó shin or whatever and it was literally like the what the hell like like céard is í ainneoin seo like um so agus yeah agus Michael Shannon but um so yeah no there's no there's no point in trying to hide it caithfidh just An t-aon claim claim to fame a cuimhin liomsa ag ceolchoirm like duine cáiliúil a fheiceáil ná um

I will let these little things slip. Ah.
Acoustic. Just le lighter like. Oh Yeah, my just like you can't go to bed without Without your it. cup of tea.
You've all got Jesus. an echo. Delighted go seo é an tá is sing song One Direction. I'm not, to be honest. Um, well, I, well, I claim to fame agus James a daine a feice go ag ceolcharmí. Ní bhín tú ruí ceolcharmí dó. to be honest.
Eh, bím ag roinnt but ní fheicim a fucking deoraí, like. Lig dúinn an cheist a chur mar seo, bhfuil aon duine cáiliúil feicthe agat sa gym? Oh yeah.
Ehm, bhí mé ag an gym, no, it's just peileadóirí, like, so yeah. as in peileadóirí peileadóirí na Gaillimhe.
Peileadóirí Gaelach like so. Yeah. yeah. Bhí Kendrick Lamar sa fly fit sí sa móthir is maach sa that's like the that's the no tá bhí genuinely really? no bhí yeah yeah yeah No, apparently like change like a fly foot and um it's our tour like chimple like in dawn like whatever like shouldn't like could be gym membership thing yeah agus bhí just scéal ann of like a lad seo ag you know déanamh weights agus chuir daoine ceist air raibh sé ag iarraidh spotáil and it was Kendrick Lamar and he was like he was like what the fuck like déanamh is dhéanamh anseo it was like ag like a sé a chlog ar maidin like roimh an gig a bhí aige sa trí arena um, which is random very fair bhí mé just ag rá go raibh mé sa gym le hanas cheap mé go bhfaca mé Michael Darragh McCauley but other than that you know yeah bhí mé ag dul suas is rá cuimhin leat mise bhí muid ag imirt basketball le chéile nuair a bhí mé like

No, níl. Níl Wayne beag sásta. Bhfuil daoine sásta? Bhfuil an pobal sásta go ginearálta? Bhuel, yeah, Kendrick Lamar huge, like, ach, you know, Lil Wayne agus daoine uaidh New Orleans, like, New Orleans, go mbeadh siad, like, ag súil le Lil Wayne a dhéanamh, mar gheall gurb é a a áit, Yeah. you know, And so.
tuigim sin. But cé chomh fada is a bhfuil Kendrick Lamar thart mar nach maith leo din- daoine a phiocadh atá thart le literally like 30 bliain go minic.
Uh, with Lil But Wayne freisin, bhí hard to Kendrick go Lamar- Lamar.
Like Kendrick. Oh, what, what? Nach ra- raibh Kendrick Lamar páirteach sa ceann in LA.

ag ag fáil lag mar gheall go raibh sé seo ann chomh fada yeah. It was so funny. Bhí sé sin chomh greannmhar. 50 Cent hilarious? That's my hot take. Listen. Yeah yeah ach like ag dul ar ais go Kendrick Lamar ag Super Bowl like obviously bíonn Super Bowl class anyways ná bac le cé tá ag leath ama but like beidh sé unbelievable like

Bhí kicker as Cincinnati, bhí sé just amuigh ar an bpáirc so just ditcheáil sé an half time team talk agus chuaigh sé amach agus just bhreathnaigh sé ar an rud. Bhí sé Which, class. fair.
Yes. Yeah. So, Yeah. so, so fair. Um, no, beidh, tá ag súil go mór leis, ag súil, listen, you know, ní bheidh sa- téile a feiceáil nuair atá Bhuel, duit beidh sin. Super Bowl s'againn fhéin anocht technically yeah ag dul ag Yeah.
oíche chultúir. I was, I was gonna say, I don't know, I don't know an ndéarfainn go bhfuil an oíche chultúir agus go bhfuil Super Bowl díreach mar an gcéanna, but Tá sé uh, níos I don't fearr.
know. tá Sin sé an níos difríocht.
fearr.
Um, B'é seo do chéad oíche chultúir i, uh, i mBaile Átha Cliath, James. Yeah, agus to be honest with you, mo chéad uair a bhí a fhios agam go raibh oíche chultúir even ann.
Really? Tá an oíche chultúir iontach i nGaillimh, cén dóigh nach raibh a fhios agat faoi? I'll probably be go raibh mé ag na rudaí but I didn't really understand go mba yearly rud, I thought it was just, you know.
Oh no, tá anall bíonn.
Glacann siad seilbh ar na sráideanna i nGaillimh like bíonn Middle Street just lán le siamsaíocht éagsúil like bogann tú dhá mhéadar tá duine éigin ag déanamh damhsa ar an sean-nós thuas ar barrels and then bogann tú dhá mhéadar eile agus tá tá brass band ag casadh and tá sé just dochreidte siúl siúl tríd na sráideanna ag amharc ar achan rud. Déanann siad like aerial gymnastics i lár Temple Bar like so like basically being like crain like i lár an cathair or whatever and just thing like ar rápa just like going up and down like an tower ok fine níl sin againn i nGaillimh ok but like tá budget a bhfad níos mó i.
D'fógair Gaillimh living in the stone age. oh my lord oh.

sórt ceardlann scéalaíochta ar siúl agus ina dhiaidh sin beidh mé ag deifriú suas go dtí an Spidéal mar go mbeidh Séideán Sí ar siúl agus is sórt sing song do pháistí óga é ar an gcéibh ar an Spidéal so beidh sin iontach cute agus ansin tá mé ag iarraidh ceol a chasadh so déarfainn go rithfidh mé isteach go Tigh Chóilí ina dhiaidh sin le yeah cúpla tune a chasadh mar níl am ar bith níos fearr le tunes a chasadh ná ar Oíche Chultúir.
Fuck as cultured as you can possibly be.
Exactly. Mar is ceart. Tá an méid sin stuff ar siúl istigh in i mBaile Átha Cliath. Tá a lán de na stuff like you know Abair Amhrán. Tá like achan like iarsmalann oscailte. Tá a lán de na na drioglann gonna be oscailte i rith an lae James, más maith leat just get absolutely langered sular téann tú isteach. Oh yeah. Sula dtéann tú isteach chuig an Conradh le haghaidh Gaeilgeoirí agus Cairde, sin an t-ainm atá ar an imeacht é féin, ar an Oíche Chultúir, más maith leat a ghabháil isteach. Tá mise ag dul ag Symphony Band. Oh, unreal.
Guinness Storehouse.
Oh, oh cool. Gas.
Oh yes, for the ticéidí le haghaidh seo.
Yeah, just chuala mise Guinness.
Bhfuil tú dul leat féin James nó bhfuil tú dul ar choinne bheag? Ah, níl fhios agat. All right. Enough said.
you know, uh, tá má mar in my

timpeall má tá sibh i mBaile Átha Cliath amach agus tá sibh ag iarraidh smaointiú ar aon áit le dul then Conradh's the place to be ar Oíche Chultúir. Conradh's the place to be achan oíche so. Yeah agus níl mórán ama fágtha agaibh. Bhuel ar feadh seachtain eile. Tá seachtain fágtha agaibh le dul ar an pub so get in there Oíche Chultúir agus bíodh oíche dochreidte agat. Bíodh spórt agus spraoi agaibh. Agus sin tá an deireadh ré. ar an Satharn freisin. An mbeidh tú ann James? Fuair mé ticket yeah. Um, tá mé ag traenáil i gCorcaigh Dé Sathairn but uh, beidh mé suas agus I might make a late appearance. Ah yeah. Ag a rúd.
Tá mise like clubbed out like an oíche dheireanach go raibh muid ansin mhothaigh mé gur sin slán leis an gclub.

On radio i mBaile Átha Cliath. You were iRadio achan Satharn ó haon go ceathair. Ok bhuel freisin I think go bhfuil orm mapa d'Éirinn a cheannach duit Micheál. Níl mo chuid tíreolaíochta ann whatsoever. It's all the same basically, nach bhfuil? Basically. And tá muid ag iarraidh déanamh pleanála an deireadh seachtaine ag breith go ligimid saor. Go raibh míle maith agat a bheith ag éisteacht an seans is é beimid ar ais arís le eagrán úr an tseachtain seo chugainn ach go dtí sin is féidir libh muid a aimsiú ar na meáin shóisialta ar Seansálaithe ar Instagram, Seansálaithe ar Twitter agus Seansálaithe ar YouTube. Má tá tú ag iarraidh Áine a aimsiú ar na meáin shóisialta tá sí mar Áine Weir ar Instagram, Áine Weir ar Twitter agus Áine Weir ar TikTok. Má tá tú ag iarraidh James a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá sé mar Flaitheartach ar Instagram, Flaitheartach ar Twitter agus Flaitheartach ar TikTok. Agus má tá tú ag iarraidh mé féin a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá mé mar Hugh Carr Here ar Instagram, Hugh Carr Here ar Twitter agus just gnáth Hugh Carr ar TikTok. Bhuel aon rud eile go gcaithfimid a phlugáil anois sula gcuirimid críoch le seo. Oíche Chultúir, céard atá ar siúl agat Hugh? Abair sin arís.
GaelGáirí sa Chlub Chonradh na Gaeilge agus Amhránaí na gClub doirse ag 7, Amhránaí na gClub ag 8, GaelGáirí ag leath i ndiaidh 9 so bígí ann, bígí Gaelach, bígí ag fucking damhsa man, we're gonna be Bígí fucking big, cultúrtha!
bígí cultúrtha, tá mé chomh cultúrtha man, is breá liom mo chultúr!